ndị be anyị ndewonu atụọlụ ọmalụ ọmalụ atụọlụ ofeke ofeke felụ fenye isi n'ọfịa ịma ihe m na-agwa unu ihe a ịma na ihe eji etinyekwu na some okwu ọnụ ọ bụ onye a na-agwa ka ọ malụ ma ọ ya echeghalị mana ihe dị njọ ka ọ na onye a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ unu afụrụ okay unu ya-afụrụ ihe ọfụma i believe na so many of unu nwa afụghị ya hmm? ihe a bụ Nelly Ofoegbu nọ na Amerịka last week ka o tweetili ihe a na-ene ihe o tweetili ebe a no retreat no surrender until biafra is restored come one come all let's support esn let's support maazị nnamdị kanu let's support biafra restoration ọ ihe Nelly tweeted last week o tweetichaa ya everywhere onye ọbụla gba nkịtị hmm? o luo today Simon pickilie Simon Ekpa epickilie ọkwa ị na-afụ strategy ha ji alụ this is the same pattern mgbe this people postulu that was about last month or last two months the same Nelly a nụnwa postulu na ha nwa bụ American woman, uh, woman leaders na ha na ha etakego in charge of the struggle

support wee sị na ọ bụrọ ya kwuru na anybody can post something nekwa nke a Nelly posturu last week Simon Ekpa gba nkịtị ka ọ mara ma o nwe ihe reaction ndị mmadụ o nwere ihe a reactịrị ama m na ebe ọ na-eje ọ mapụta bịa kwuo that thing Nelly posturu last week nyenwa ka Simon pụtara today wee bịa gwa unu that thing na fundraising ịma na ihe dị onye mkpa ka eji egwu ya wayo i nee anya fụ Nelly a nụnwa nọ na Amerịka ekpirima anwa nọdụ ihe niile ọ na-ekwu bụ ihe anyị chọrọ onye ọbụla believụrụ na the Nnamdi Kanu struggle bụ ihe anwa ka onye anwa chọrọ ka a supportụ ESN jụọnụ Nelly o nwere ndị ESN ọ maara gịnị ka o jiri money eme jụọ ya na Simon gịnị ka ha ji that money eme account Nelly mepere na Amerịka ego nọ that place the day Nnamdi Kanu nwere problem ka o close that account jụọnụ ebe ka that money dị ego atụtalụ Ikonso family Ikonso ndị ha mere na donation ha mere one one dollars one one dollars dollars jụọnụ ha ebe that ebe that one one dollars nọ one one dollars ahụ ha wetara ebe ka that money nọ enyebeghị ndị be Ikonso up to today nye nwa ka ọ bịakwara again ọ package ya ọ tụpụta ya o nee reaction ndị mmadụ Simon Ekpa enee reaction ndị mmadụ ọ bụ na o nwere onye megharịla arụ Simon Ekpa tụpụta nke ya ị na-afụ strategy ha ji abịa last time afụrụ m ebe Simon Ekpa nọ na-agụsisi ọnụ mmiri sị ee eh, na DOS na-eme ihe eh, attack na na ọ na-achọ ịhijack the struggle na ya bịara hijack this struggle Simon Ekpa kedu ihe anyị this thing na this thing na fundraising anyị na ha publish ndị mmadụ fundraising ka a tụbara unu ego ị kpalị ya with DOS ọkwa unu afụgo ihe m ji atakwụlụrụ ya some of unu nwa unu pụta na-asị m let us forge ahead eh, we should not attack Simon Ekpa he's doing a good job he's doing good job mana ihe ọ na-eme bụ unu amarọ ihe ọ na-eme ihe a onyinye ekwensu i welu nka irie m ego ewekwana nka ụbụrụ unu ada alụ ọrụ some of unu nwa that is why unu ada eme understand ihe the boy na-eme ọ bịa o nye unu ọ gwa unu ihe unu chọrọ ịnụ ọ ginger ginger ginger ginger ọ bịa stepụọ down ọkpanye ọ banye ọ ihe ọ na-eme ama m egwu ọ na-agba mana ọtụtụ n'ime unu amarọ gwagodu m ọ bụrụ na Simon Ekpa kweta na struggle Nnamdi Kanu kedu ihe ị na-etinyela order without DOS Simon Ekpa o nwere o nwere eh, eh, eh, ndị ESN ị maara o nwere uniform ị wepụtagolo ego so kedu ndị ES kedu ndị ke ndị bụ that ESN a na-eraisuru unu fund for ke ndị dị ha nwe gwakwanụ ya ka unu ụra ama m na m mechaa video a na unu abịa agụsisi ọnụ mmiri I don't care ebele m na-emekwuru some of unu nwa because na o nwere ndị ụbụrụ ha na ada alụ ọrụ na ada calculate ọfụma I don't care achọrọ m ịma and ana m ayọ unu anytime m mechara video if you don't like what I said ị pụta i kwuo nke gị I don't care akpọzina mụ na call for some of unu nwa na-akpọ m stop calling me na messenger I don't like it unu na-eme my phone engage unu akpọzina m na messenger anything m kwuru if you want to encounter anything I say pụta public kwuo ya defend defend what you are saying anọ m here na-edefend nke m na-ekwu if you don't like it then come out and speak your own ọ bụrọ ịnọ na comment ọ etu a ka ị ga-esi wee mee the struggle oh a friend of mine ka mụ na ya na-enwe argument yesterday he was telling me about Simon Ekpa m sị ya you are a graduate even your head you cannot even make use of your head somebody kwetara this struggle you cannot follow the structure of Nnamdi Kanu and you are still telling people that na ị wụ Nnamdi Kanu disciples are you not a criminal nke i mere jụọ oyi pụta mee ọzọ ka ị mara ma a ya-agba gị nkịtị nwanne ụwa niile gbagodo gị nkịtị mụ nwa bụ the last person ya-agba gị nkịtị Simon Ekpa ọ sọkwa unu ọ sọ unu jee kpọta ndị otu Uwazuruike ndị otu Uche Mefor ndị otu Asari Dokubo ndị otu unu niile unu gada aha na comment na-aba na-ekwu ihe unu na-ekwu I will keep on saying it kedu ka ị ga-esi wee bịa nye order Simon Ekpa without ndị DOS kezi ndị bụ ESN what are you doing with those money? ọ kwa unu afụgo ebe m na-eje nke i merụ jụọ oyi a chụọ ewu a chụọ nwa ewu n'ụzọ ọ gaa n'ọba ị chụpụta ya na main road ka moto hapụ ịjam ya ọ baa n'ọba ji bido ịta ji ọ ihe Simon Ekpa na-eme eze na-agụ the day m ma-akwụsị ịdị na-atakụlụ gị Simon Ekpa bụ the day ị ga-akwụsị ịdị na-enye order na IPOB ị chọọ imepe nke gị wee na-enye that order ọ bụrọ under IPOB or you go through DOS ọ ndị DOS ka Nnamdi Kanu nyere this struggle n'aka DOS have been working with Nnamdi Kanu Nelly Ofoegbu wee bịa wee na-eplay ọ kwa unu afụgo pattern ha na-e-use Nelly Ofoegbu mepụta Simon Ekpa agba nkịtị ka ọ fụ reaction ọ dọwalụ ngwa Simon Ekpa emechara m video nke a pụtazia ka ị bịa defend nke a na-ekwu mee tinye your emergency broadcast useless people na ifele adịghị eme unu anọdụ na-ekiri ifele fụkpụrụ ifele adịrọ unu n'iru na struggle Nnamdi Kanu dosichara etu ọ ya-esi wee dị ka a na-aga n'usoro unu buru confusion bịa aka ga-ebi unu n'ala ESN which ESN kedu ESN na ị na-afundụrụ ego onye na-eji that money kedu ka the money si aga sọsọ gị na Nelly Nelly na Simon Ekpa bụzi ndị isi nọ na Biafra n'ala na-ezuzu na ihe ahụ na-ezuzu na zuzubenụ ngwa ndị otu unu ị mara o nwere forum ha nọ m mechara na video debe ha ede ozi na forum ahụ ha bịa na m emego video ha bịa takụrụba m ana comment na comment o nwere ihe m ji comment gị eme my friend o nwere ihe m ji eme i chere na m dị ka ndị a na-egonye recharge card agụụ na-agụ na agụụ ga-ada agụ ada ga agụ ka ọ gị na adịrọ agụ m o nwere ọtụtụ n'ime unu e kwere nkwa na a ya-emere gị visa i ji eje America nwanne jee na American embassy Nigerians afilegodo visa ha ga ndị chọrọ visa ọ dị ka more five years ọ ya-etakecha 5 years before e nyechaa ndị anwa visa before e nyere gị nwa na onwe gị ọ bụ na-edeceive gị visa America and ọ na-arechargelu gị phone I no dey hungry agụụ ada agụ m I'm not even a rich person but this struggle anyị ga-edefend ya with our last blood onye ọbụla etu ọbụla i si chọọ ịbịa anyị na ya get out eze na-agụ kịta ịbịawa ogo fundraising kedu onye Simon Ekpa kedu onye na-enye na-enye that money enye gị fundraising what for that fundraising what will you use it for it's a simple question kedu ihe ị chọọ iji the money mee gị na onye onye ka unu nọ wee bụrụzie ndị isi nọ na biafra na simon ekpa nelly ofoegbu kedu onye ọzọ ọ uche mefor joinụrụ unu ka ọ wụ onye ka asari dokubo ka ọ bụ uwazuruike ka unu na ya na-awọk unu na onye na-awọk nọnsens na-akpali na onwe unu kpọọnụ ndị otu unu ka ha bịa kọmentị re ihe mgbe bụ achọrọ m ịma o ọ bụrụ na ị nọ na-atọk ihe a ị fiili na ihe m na-ekwu ị kpọọ m na fon mụ na gị amaka ya sọnwụ ya ị chọkwa ya pịlị ya n'aka o nwere mọchị so ọ bụrụ na ị laikiri anya fine ọ bụrụ na ị laikiri ihe m na-ekwu ị pụta ị kanta ihe m na-ekwu pụta na ya vidio kanta what I'm saying ihe anyị nwere bụ one leadership ka anyị nwere anyị enwerọ two Nnamdi Kanu ndị na-esi ya n'azụ ndị na-esi ya na disciples na-esi ya n'azụ nọ n'ọnọdụ ka senators bụ ndị DOS ọnụ ya na ha na-abụ ya na Nnamdi Kanu na-anọ na round table kpaa nkata etu biafra ga-esi wee move forward for years ebe ka simon ekpa na nelly si wee mapụta ndị pụta na strọgụl a na-emeberọ one month na-emeberọ one year ewere confusion tinye everywhere unu pụtara na-ege ha ntị ọ bụrụ na ị na-ege these people ntị ị jee cheke ụbụrụ gị ị cheke ụbụrụ gị ị ma ihe ha na-eme tension dị very high simon amakpuo o chenjie topic ya release Nnamdi Kanu release this we are going to do this we are going to do that onye ọbụla ọ gabatakwa obi onye ọbụla baa merie e, e, atụpụta ofu ọ wọchịa reaction ndị mmadụ ọ bụrụ na o nwere onye megharịrị arụ ya nwere onwe ebupụta nke bụ Simon Ekpa ọ bụrụ ọka n'unu ya Nelly kedu ihe a na-akpọ ihe ikorukọrọ last time Nelly Ofoegbu sị na e, prọfesọ anyị ma na ọ gị ikorukọrọ ya